Dia dhaoibh agus fáilte go dtí an sraith aclaíochta seo atá dírithe ar dhaoine atá ag staidéar nó ag obair sa bhaile. So is seisiún lit atá ann in áit seisiún hit, so low intensity in áit high intensity. So is cineál brain break é ón obair scoile nó sos gluaiseachta. So déanfaimid cúig chleachtadh choirp simplí go leor agus déanfaimid trí bhabhta. So gach cleachtadh choirp beidh fiche soicind i gceist leis le sos fiche soicind ina dhiaidh. So tosóimid an chéad bhabhta i gceann cúig déag soicind agus tosóimid go deas mall agus b'fhéidir le haghaidh an dara bhabhta is féidir linn níos mó fuinneamh agus díograis a thabhairt leis. So i gceann 5 soicind an chéad chleachtadh choirp táimid chun déanamh ná é seo. So uillinn dheas go dtí an glúin chlé. So trasna an chorp go deas éasca, 15 soicind fágtha. So an rud a dhéanann daoine go minic déanann siad an cos agus an lámh céanna. So déan iarracht an lámh dheas a thógáil go dtí an glúin chlé agus an lámh chlé go dtí an glúin dheas. So mar seo, trí, dó, haon. An-mhaith. Anois an dara cleachtadh choirp táimid chun déanamh ná é seo. So is féidir leatsa sos a thógáil, so seo an cleachtadh. Agus tá sos 10 soicind eile againn. So just ag tógáil an seans anois chun cúpla anáil a thógáil isteach is amach. So go deas éasca, ag casadh ag féachaint siar ar an lámh dheas agus ansin an lámh chlé. So ag gluaiseacht go mall machnamhach ó thaobh go taobh. An-mhaith. So lean ort ag análú. 3 soicind fágtha 2, 1. An-mhaith. So an chéad chleachtadh choirp eile, so is féidir leat sos a thógáil ansin. An chéad chleachtadh choirp ná an madra agus táimid chun an lámh a thógáil go dtí an rúitín. So lámh dheas go dtí an rúitín chlé, lámh chlé go dtí an rúitín dheas. So gluaiseachtaí tras-choirp atá ann. So tosóimid. Anois. So, lámh dheas go dtí an rúitín chlé, lámh chlé go dtí an rúitín dheas. Nó muna théann sé chomh fada leis an rúitín, just tóg ar an nglúin é. So, ag dul trasna, trasna an chorp. Cúig soicind fágtha. Go deas éasca, táimid fós ag téamh suas. An-mhaith. Anois an ceathrú cleachtadh táimid chun déanamh. Táimid chun rith ar an spota agus na rúitíní a thógáil go na méara. So just cabhróidh sé linn an an corp a théamh suas, an chroí a chur ag obair agus an fuil a chur timpeall an choirp. So ar an spota, rúitín go méara. Agus is féidir líne díreach a dhéanamh le do chorp, 10 soicind fágtha. So go deas éasca cos cos eile 1, 2. Ana mhaith. Sin an cleachtadh deireanach. Táimid chun an Sphinx a dhéanamh so tá sos beag agat anois le haghaidh níos mó ná 10 soicind agus tosaigh ag ardú cos amháin agus an cos eile. So déanaimid é seo don chéad dá bhabhta agus don tríú babhta tabharfaidh mé rud éigin níos dúshlánaí duit.

agus táimid chun an dara babhta a dhéanamh anois i gceann 15 soicind. So tóg deoch uisce nó just lig do scíth ansin. So b'fhéidir an uair seo b'fhéidir an gur féidir linn a bheith níos bríomhaire nó b'fhéidir iarracht níos mó a dhéanamh. So an chéad cheann, uilleann go glún. So trasna. Uilleann dheas glún chlé, uilleann chlé glún dheas. So bí cinnte go bhfuil tú ag dul trasna an botúin a dhéanann daoine déanann siad é seo agus ceapann siad go bhfuil siad ag déanamh é sin. Cúpla soicind eile téir níos tapúla más mian leat nó níos moille. An-mhaith. So sos beag eile. and then nuair atá muid réidh, nuair a bhuaileann an clog, tá muid chun casadh a dhéanamh mar sin. So ní gá dul thar fóir leis, i ndáiríre tá muid just ag iarraidh an chorp a chur ag bogadh agus muid suite den lá ar fad. So ag casadh ag féachaint ar an lámh chlé agus an lámh eile. Agus b'fhéidir go dtiocfaidh na sála anuas ar an talamh. Nuair a thagann tú ar ais sa lár, so ag dúisiú na matán sa droim thart ar an chnámh droma. An-mhaith. So an chéad cheann eile. I gceann 15 soicind déanaimid an madra. So tóg an lámh go dtí an. Rúitín nó go dtí an glúin. So lámh dheas go dtí an cos clé, lámh clé go dtí an cos dheas. An-mhaith. So scair na méara, brú an talamh, brú síos talamh, so lámh dheas, cos clé, trasna. Lámh clé, cos dheas, lámh dheas, cos clé. Oh no, so bhí gluaiseacht ar an gcaoi seo, so brúigh síos go láidir isteach sa talamh, méara scartha, oh no, agus anois an ceathrú cheann, so nuair a bhuaileanns an clog arís tosóidh muid, so uilleann, ár rúitín suas nó an tsál suas go na méara. Ann trí, dó, haon. Agus má tá fonn ort, má tá tú ag iarraidh, is féidir leat é a dhéanamh níos tapúla. Coinnigh an droim díreach ag féachaint chun tosaigh. An-mhaith dó haon agus an ceann deireanach sos beag anois. Tugaim an Sphinx air seo, so uilleann faoi an ngualainn. Nó amhail is go bhfuil tú ag féachaint ar an teilifís, TV pose. So brúigh síos na huilleannacha ardaigh do chroí. Cos clé. Cos dheas. Nó is féidir an dá chos a dhéanamh le chéile agus tabhair faoi ndeara, notice, ag tabhairt faoi ndeara an droim agus na matáin atá ag obair nó cad tá le mothú i do dhroim. An-mhaith, so sin an dara babhta. So babhta amháin fágtha anois ag tosú i gceann 15 soicind. So ba cheart go mbeimid an corp te, nó tá muid téata suas so is féidir linn b'fhéidir níos mó má tá an fuinneamh, má tá tú ag iarraidh, is féidir a bheith níos díograsaí leis an gceann seo. So, uilleann go glúin, trasna, trasna, trasna. So ba cheart go mbeidh sé seo éasca go leor duit anois, tá sé agat, tá an teicníc agat dul trasna. So gluaiseachtaí tras-choirp, tá siad an-mhaith le haghaidh an intinn, nó an inchinn, brain break cheart. An taobh chlé agus an taobh dheas den inchinn agus iad ag obair le chéile. Sos beag. Ah, beag nach ann. Agus ag an deireadh beidh bonus beag againn, surprise beag tar éis an cleachtadh deireanach. So seo an dara cheann anois. So ag casadh, treo amháin agus an treo eile. So cineál gogaireacht nó squat ann. rud atá an-mhaith dúinn má táimid suite ag an ríomhaire nó os comhair teilifíse. Cabhraíonn sé linn an cnámh droma a lúbadh agus a dhúisiú. An-mhaith. So an tríú cheann sos beag ag an gcúig déag soicind déanaimid an madra. So scar na méara agus brúigh an t-urlár uait. So táimid ag iarraidh go mbeidh cineál na lámha láidir ar an talamh. Ansin brúigh an tóin nó na cromáin suas agus siar, lámh trasna. B'fhéidir go bhfuil an ceann seo ag éirí níos éasca agus na matáin te. So taobh amháin. Taobh eile. B'fhéidir ag dul níos tapúla ach coinnigh an teicníc an-mhaith. Dhá cheann fágtha. So ar an spota ag rith na rúitíní, ag teacht in airde ar chúl. Déan iarracht na guaillí a choinneáil siar. agus ag bogadh ar luas maith. An-mhaith. So coinnigh an rithim, 10 soicind fágtha, is féidir leat é a dhéanamh níos tapúla. Más maith leat. So an ceann deireanach. So tá rogha agat an uair seo. Nuair a bhuaileann an clog, tá tú chun an Sphinx a dhéanamh, nó má tá sé compordach ar do dhroim, is féidir leat dul go dtí an ceann seo breá bríomhar mar seo. So b'fhéidir déan é ansin mar seo nó ag déanamh an Sphinx. Pé rud atá oiriúnach agus compordach duitse. So cic suas na cosa. ag féachaint chun tosaigh. Má tá sé iomarcach ar do dhroim, tóg sos nó téigh ar ais go dtí an Sphinx. Anois, so sin trí bhabhta, cúig chleachtadh choirp, low intensity interval training, lit. LI. IT in áit hit, ní high intensity atá ann. So, dúirt mé libh go bhfuil bónas beag ag an deireadh, so táimid chun sos 60 soicind a thógáil mar seo. Más maith leat pillow nó cushion a chur faoi do cheann nó fiú do dhorn nó na lámha agus is féidir na súile a dhúnadh. Is féidir leath nóiméad eile a thógáil. Suas ag glacadh suaimhneas agus ag ligint a scíth tar éis na cleachtaí coirp sin. So ag cur soicind sa bhreis le d'anáil amach chun cabhrú leat do scíth a ligint arís. Anois! So sin a bhfuil don lá inniu, maith sibh, go n-éirí libh leis an chuid eile den lá.